wa n t'i to yen dɛ i ye min kɛ n kɔrɔ la fo n k'o kelen fana sa cɛmɔgɔ wuli banjugu cɛmɔgɔ wuli walayi ne m'i kɔrɔ faga cɛmɔgɔ ko yɛrɛ kala ma i kɔrɔ ka saya la banjugu mun de bɛ se k'a yira e la ko ne bɛ n cɛ faga

i ye min kɛ a tun b'a fɛ ka n faga de walasa a ye min kɛ n kɔrɔ la n kana se k'o fɔ abada banjugu ne m'a laɲini tuma si ko n bɛ e faga Sungura e ye cɛmɔgɔ faga o m'i bɔ e bɛ na sisan k'e bɛna n denkɛ banjugu faga e sungura sera sabali ye sisan e ka muso juguya ala sungura sabali sa e b'a fɛ ka ne ka du ci dɛ subaga musokɔrɔ filɛ dɛ a y'aw nɛn minɛ ka bɔ n da la N bɛ n kali. N burankɛ. N buranmuso. Ne bɛ n kali an ka dugu laadala fɛnw na. Ko ne nɔ tɛ n cɛ ka saya ye. Ɔɔ a b'e kɔnɔ ko anw ka e ka bama ɲɛji K' a bɛna anw bɔ an cogo la e ye ko jugu caman kɛ sa nka n bɛ min f' i ye dugu laadala fɛn k'i to Sungura i fo ne ɲɛ bɛ kɛta ninnu bɛɛ la wa n b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ tiɲɛ kan nka a bil'i kun na ko ne b'i kɔ sanga nin wagati bɛɛ lajɛlen na i man sɔn i ni ce ne t'i sara sɔrɔ dugumɔgɔw ye ne bisigiya ne cɛ ka saya ye nka o n'a ta bɛɛ e tora ne kɛrɛfɛ n b'i fo halisa o ye ne ka kɛta ye i man sɔn

an sɔgɔma dugutigi basigi b'an fɛ baasi tɛ ne ko laadalafɛnw ko di Ladalafɛnw ma fɛn fɔ n ye hali ni ladalafɛnw ma fɛn fɔ e ka kan ka se ka fɛn fɔ n ye bɛɛ su bɛ mun y'o kɛ dugutigi fɛn bɛɛ bɛ dibi la min ma fɔ n ye n tɛ se k'o f'i ye

k'i lajɔlen don ladalafɛnw b'i ɲangi fo ɲangi cogo juguman n bɛ segin a kan kokura yala i dɔn b'i cɛ ka saya la wa ne dɔn kisɛ kelen tɛ n cɛ ka saya la ne b'i ɲininka o e bɛ d'a la k'a fɔ ko ne bɛ sɔn ka n furucɛ faga wa Baasi tɛ n bɛna kalekan dɔw don a y'o bɔ a la mɔgɔ si m'o kɛ dugu in na nɔ ko ko baasi tɛ ne sunkura ne sunkura ne bɛ n kale an ka dugu ladalafɛnw na ne bɛ n kale an ka dugu ladalafɛnw na ko ne nɔ tɛ n cɛ ka saya ye ko ne nɔ tɛ n cɛ ka saya ye n'o y'a sɔrɔ ne sunkura n'o y'a sɔrɔ ne sunkura ko ne dɔn bɛ n cɛ ka saya la ko ne dɔn bɛ n cɛ ka saya la

muso jugu in sigilen filɛ a ye ko dɔ de kɛ o fɛn min bɛ se ka to mɔgɔ ka suma tan e k'a bila e kun na e kisira nin na nin t'a bali dɛ ne ni e bɛ ɲɔgɔn na fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ tere jugu musokɔrɔ subagamuso in an ka taa

I lafiyara ka ban a yirala k'a fɔ k'i nɔ kisɛ kelen tɛ ko in na dugu ladalafɛnw y'i kisi ɲinɛ i ni ce n b'i fo kosɛbɛ halisa nka nin lajɛba in bɛɛ a kun ka di ne ye de an ka laadalafɛnw ka kuma ka se ka mɔgɔ in yira mɔgɔ min kɛra sababu ye ka ne cɛ faga walasa ne sunkura ni kun bɛ lafiya cogo min na kana na jɔrɔ o la a mɛnna a janyara nin tigi bɛ na ye o tɛ wagati jan ye tuguni wuli an ka taga so

sunkura ka se ka lajɛya tan tɔ o tuma ne ka baara ma ɲɛ yan nka a mɛnna a janyara tiɲɛ bɛ bange n tɛ nin ko bila tan abada fo sunkura ka ɲaɲini A ni su bafin dugutigi muso makɔrɔ de don ne ayi n sera i ma yan bi n mako gɛlɛnba de b'i la cogo di a b'a kalama k'a fɔ ko ne denkɛ cɛmɔgɔ ka fatuli kɛra ne b'a dɔn mɔgɔ si nɔ tɛ a muso sunkura de don sunkura yɛrɛ de ko ma se ka diya ne ye tile kelen an ka laadalafɛnw y'a yira k'a fɔ k'a nɔ foyi tɛ cɛmɔgɔ ka saya la nka a yɛrɛ de ko ma se ka diya ne ye ne b'a fɛ i ka fɛn kɛ k'a ɲangi fo dugulamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a nɔ bɛ ko in na laadalafɛnw ye tiɲɛ fɔ sunkura nɔ fosi tɛ i denkɛ ka saya la cogo di nka n bɛ se k'i dɛmɛ walasa ka nin kojugu in tigilamɔgɔ ɲini k'a dɔn ka a tigilamɔgɔ ɲini wa mɔgɔ si tɛ koyi sunkura de don

i denkɛ ka saya a tigi bɛ i sen kɔrɔ de ne sen kɔrɔ kosɛbɛ o ye jɔn ye i joli dɔ yɛrɛ de kɛra i den sata ye o bɛ kɛ cogo di ne den o ka kɛ ne den sata ye Bafin n b'a fɛ nin ko in ka to ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ gundo ye mɔgɔ si kana bɔ a kalama jitumu bala bala sabali ani bala kulubali ka taa sira fɛ ka segin kaya fɛ sira dɔnbaliya tɛ jinɛ segin mɔgɔ segin ne bafin b'aw wele i buranmuso sunkura de ko tɛ wa jati e bɛ se ka taa nka ni nin ko wolola mun na an b'o fɛnɛ lakali

Ni e kun tɛ ne denkɛ cɛmɔgɔ o de kun bɛna sigi ne nɔ la dugutigiya la sebedugu kɔnɔ yan i ye cɛmɔgɔ fa i ma dɛsɛ banjugu la ni e tora yan e bɛ ne ka dugumaa bɛɛ fa i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ taa ka bɔ yan pewu pewu taa n buran n buran kana o kɛ ne la n b'i deli ne nɔ kisɛ kelen tɛ cɛ ka sa n bila ka b'i bolo o t'a bannen ye dɛ i y'i jilaja i ka dugu wolonfila don i ni sebedugu cɛ o kɔ n y'i ye yɔrɔ o yɔrɔ la n b'i kɛ su ye wa n ti dan o ma dɛ hali den min b'i kɔnɔ n b'o fara i kan

o ye mun fili e kun man ka sungura gɛn cogo si la k'a sɔrɔ i m'an ka dugu laadalafɛnw ɲininka sungura ne denkɛ fɔlɔ cɛmɔgɔ a y'o fa n denkɛ filanan banjugu a dɛsɛr'o la o tuma i b'i jɔ n ka a ka na dugu bɛɛ fa wa n y'a gɛn fo k'a yɔrɔ janya sɛbɛdugu la yan dugutigi i k'a dɔn k'a fɔ an ka dugu laadalafɛnw b'an danga fo san caman kɔnɔ danga wa jaa jaa banjugu de ye an kɔrɔkɛ cɛmɔgɔ faga sisan de ne y'a faamu k'a fɔ ko sunkura nɔ kisɛ kelen tɛ nin ko in na a gɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ nka o yɛrɛ de ɲana mm. banjugu kana kɔrɔtɔ i ka wagati bɛ se sɔɔni dɔrɔn i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara an kɔrɔkɛ cɛmɔgɔ ye nka nin bɛɛ la ne ma se ka min faamu mun na cɛw b'u yɛrɛkun ŋaniya ni dugutigiya ye i n'a fɔ jɔyɔrɔ tɛ an musow fana la dɛ ne fana ye du in den dɔ de ye koyi wa ne bɛ kɛ dugutigi ye sebedugu kɔnɔ yan awɔ

Ne muso sabula kɛra n'aw sa dugutigi dugutigi dugutigi dugutigi dugutigi a kɛra baara ye dugutigi dugutigi mun kɛn bɛ ne fa ni n ba bɔ bɔra ka diɲɛ to sisan dugutigi o kuma aw b'a fɛ ka fa de don n na wa dugutigi

Aa jahadi cun bɛ n ka dugu kan koyi a fɔ ne ye mun de kɛ ne ye mun kɛ ni nin jahadi cunnen don n ka dugu kan ngala n dɛmɛ soma n'i y'a ye n y'i wele saya balawu o de jiginnen don dugu in kan n b'a fɛ i k'a filɛ filɛli kɛ ye dugutigi naamu hakɛ ani tajurusara de binnen don i ka dugu in kan a bɛ wagati jan bɔ i ye tana tiɲɛ ko dɔ kɛ i buranmuso sungura kɔnɔma falen i y'a gɛn ka bɔ dugu in kɔnɔ yan nkalon kan wa an bɛ waati min ko sisan a den bɛ san naani de la mun de bɛ se ka kɛ sisan dugutigi i bɛ mɔgɔ lawuli hmm. ka taa sungura ɲini ka na n'a ye dugu in kɔnɔ yan n'o tɛ a bɛ kɛ ko kunun ka fisa ni bi ye

dugutigi Naamu. ne tɛ se ka foyi de kɛ nin na ne ye min f'i ye f'i k'o waleya Ni Ngala sɔnna n bɛ maa ci sisan. a kɛ sisan sisan sisan Wuli. Wuli.

Anche lui. Ba, anche lui. Ba, anche. Ba. Sì. Kuri ba shi te la. Ba shi fo te. Ah, si ba an fɛ. Eh, cɛbalangolo. Ni sigi n kɛrɛfɛ. Kuri ba shi te la. dugutigi i y'an ci ci min na sungura filɛ aw ni ce aw ni baraji sira jɛn b'aw ye sungura naamu dugutigi kabini e y'i sen ta ka bɔ dugu in kɔnɔ fo bi saya balawu ɲangata ko gansan dɔrɔn de ɲɛsinna dugu in ma nka sungura e bɛ kɛ yafaba ye dugu in yɛrɛ de ma dugutigi ne yafalen don i ma ne tulo donna nin kuma in na a mɛnna nka wulu welelen kun ci ka di ko o ko de bɛ kɛ sababu ye k'a to ne ni dugu in ni bɛ se ka kisi ne sungura ko ne b'a kɛ aa nin diya n bɛ yen nɔ